ehe ndị be anyị ndewo nụ eji m n'aka na arụ dịsị onye ọbụla mma ọkwa case akwa ọkụkọ akwa ọkụkọ apụtago kwuo okwu banyere nwata nwoke ya pụtara wee sị na akwa ọkụkọ na ya nyere akwa ọkụkọ ego ka o meere ya ije awele akwa ọkụkọ wee mesịzịa ije awele a ọ wee bụrụzịa na ọ workụrọ ọ rụrọ ọrụ otu a ka nwoke si kwue ya akwa ọkụkọ wee pụta wee sị na ihe emegokwa 2 years or 3 years ya ji wee lụọlụ ya ọlụ and ọlụ ya lụọlụ this guy bụ maka oje obodo oyibo na ya jụrụ ya sị o nwere ife ọ na-alụ ebe a ọ sị mba na o nwerọ ife ọ na-alụ mana o nwere ihe dị m surprise o nwere ihe shock m akwa kwuru sị ego a na-enye onye ahụ maka na the guy ejirọzi ego ka o ji wee bemeta ibe kpọwa akwa ọ bụrụkwa na e nye ya n'ego a na ego a still na ọ ga-elichakwa ya ya bụ na ego a ya abalị ya ulu and onye inye mmadụ ego since two years imeta akwụ ya 2.5 ọ lụchalụ gị ọlụ dị ọdụ kios na o rere anyị mana o nwezi ihe m na-anụzi ebe ndị mmadụ na-ekwusị ee ọ bụrụ na ndị chọọchị ọkwa ha ga-eji faith nne ee ọ bụrụ na chọọchị ị ga-eji chọọchị wee kọ ị ga-eji christianity wee na-acompare maybe dibịa si nke a si ha all these things ọ bụrụ na chọọchị ka i were 2.5 million tinye even ụfọdụ na-ejekwuzi kịta ha nyechaa testimony ma nyechaa tithe nyechaa eh, seed ha eje nalụkwa the money enwere implications ọ bụrụ n'ụka i nyechaa jizọs ego narụkwa jizọs ego i nyere ya ị dịkwa safe hmm? ị dịkwa safe onye a mụrụ ọzọ onye bụ nwa chineke amụọ gị amụ mụọ gị ọfụma ị mara ihe ị na-ekpelụ i wee i wee jee were ego gị sow seed sị maybe achọrọ m ịnụ di ọ bụrụzịa na di ahụ abịazi ị nụọzi di ị ga-ahapụkwa ego a because di ahụ ka nwere ike ịbịa Otu a ka ọ dịkwa maybe na ị chọọ ka Chineke megheelụ gị ụzọ. Ibil- In fact, mgbe izizi i jigodu ego, o nwere many times ọ na-abụ mụnwa sef ife o nwe ka ife si dịlị m m were ego niile m ji tinye na tinye n'uch- offering tinyekwa seed tinye all my money tinye everything the thing ị ga-ebu ụzọ tagodu afụfụ ị tachasịa chineke wee bịa o nwekwa nke ọ ga-abụ i nye ozugbo ị nala ozugbo that is god and that's our faith we, be, we, we are not complaining amazi m ka ihe mere akwa ka esi hapụzi akwa na-akpọ christians na-akpọ pastors na-asị ee eh, ọ bụrụ na ndị pastors a na-alụsa religion ọgụ ọgụ ka a na-alụsa religion o nwere mgbe anyị pụtasị na onye lụ na akwa na ị rụchara mmadụ ọrụ onye abịa nalụ gị ego na onye a mere ọfụma as nwa chineke m bụ mmadụ gochaa m afịa bịa bịa nalụkwa m ego o ji goo m afịa m ma-adị happy even ị returnụrụ m afịa ahụ m ma like ya obi a ga-adị m mma and ọ na-eme maka na obi ya dịrị onye ahụ mma ego ahụ ọ nya ka akwa ji wee sị na ego a a na-enye na emechaa kịta i lechaa ya ọ dịka a ga-asị na ọ curse mana ọ ihe a bụ ọ na-eme nna m m wee na-anụzi na this guy pụtazi wee na-asị ee na akwa time wasted na this and that na ọ ga-akwụ ya ee ka m dobekwanụ okwu ebe a gee my next video ka ị nụ nke na-eme ka ị nụ ihe this guy ka na-ekwu a na-ekwu nke ọ mere ọ na-eme ọzọ ọ ka unu fụ asị m unu ee eh, e no easy o e no easy